ekene m unu ọ mụwa bụ maazị Onyekachukwu anyị bịara iwetara unu taata the history of Ojebe Ogene ka Ojebe Ogene si wee dị anyị na-anụ Ojebe Ogene kemgbe mana anyị bịa ka anyị kọwatara unu ka Ojebe Ogene si wee dị maka na onye ọbụla kwesịrị ịma ebe o si wee bịa ụwa ụfọdụ na-ajụ kedu ebe bụ ojebe ogene gịnị bụ ojebe ogene ojebe ogene bụ a clan dị under Udi local government ogene bụ nwaanyị nụrụ di n'ihi na ọ mụtara ofu nwa nwaanyị ọga ya bụ di ya na-anụ ya wee na-emegbu ya maka na ọ mụghọ nwa ọzọ ofu ọ mụrụ amụ wee bụrụ nwaanyị mgbe ogene na-achọ ịwụ ka ọ kpọrọ nwa ya nwaanyị bụ ojebe n'ihi na ojebe bụ nwaanyị mara ezigbo mma o wee gwa ojebe nwa ya sị ya na ya na-agọrọ gị ọfọ taa na ya ataka afụfụ na afụfụ niile ya taa na be di ya bụ maka na ya amụrọ nwoke and maka na ofu nwa ka ọ mụrụ o wee gozie nwa ya nwaanyị bụ ojebe wee sị ya na ọ ga-amụ ọtụtụ ụmụ na ọ ga-amụ ọtụtụ ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị wee gọkwara ya ọfọ sị na nwoke ama mmenetere ya gaa na ofu nwoke na ọ ma nọ n'okpuru ofu nwoke na ụmụ nwoke ga na-achụ ya na-abịa ganye na ọ kaa nka wee dịchaa n'ụwa ya ihe a bụ ọfọ mama ya bụ ogene gọọrọ ya ojebe ogene bụ ojebe nwa ogene otu a ka afa ojebe ogene si wee bịa nwoke izizi nụrụ ya wee bụrụ nwoke a na-akpọ eri udene Eri Udene a shi from Anambra State na Anambra State o shi ọ agbụrụ Eri being the father of the Igbo land Eri Udene a bụ ị bịa n'afa Eri Udene nọọ udenne otu e si akpọ udene na ana be anyị ude nne ude nna so ọ eri bụ afa nna ya afa ọ na-aza o wee bụzi eri udenne so mana translation wee kpọọ ya na-akpọzi ya eri udene na ọ yawa bụ onye bụ first husband nụrụ ojebe ogene eri udene bụ onye a great farmer na-akọ ugbo e ji ugbo wee mara na settlement ebe ọ nọ wee na-akọ ugbo ahụ ka akụkụ na mmemme ya na-eto e wee nwee a great flood that year ide mmiri wee bịa tochie ihe niile ọlụ too tochie tochie ma ụlọ nke mere na o mechara rigo n'elu osisi n'elu osisi ahụ ka ọ nọzi dute n'obi na farm settlement ndị agbata obi agbatazie na-abịa eneta ya na-akasi obi ọ nọ n'elu osisi ahụ n'elu osisi ahụ eri udene nọ ka ọ nọ na-eche kedu ihe ya ga-eme ma ndị ya ji ụgwọ ma ndị ya natachara ihe n'aka ọ ga-abụ ọ bụ na ele ewee ike ịkwụ ụgwọ o wee na-eche kedu ihe ya na ha ga-eji n'elu ebe ahụ ka ọ nọzi mmiri a na-ata o wee decide ya na ya mgbatụta ya n'elu ahụ na ya ga-achọrọ ụdọ kwụọ wee gbuo onwe ya ka ya dịchọọ na o wezi ihe gbasara ya na ndị mmadụ mana e wee nwanne ya nwoke bụ ọch- na-achụ nta a great hunter ọ na-agba nta ọ na-eje mba dị iche iche nwanne nwoke ahụ afụọla na izu ụka one ma one before ihe eme ka ọ na-abata ọ fụzie ka nwanne ya nwoke nọ n'elu mmiri atabago o wee sị ya na kọcharịa ya na ihe jere na ọ ya wee rute n'ala wee kwụ ụdọ nwanne ya nwoke sị ya na ọ ma nkwụ ụdọ ọ sị ya na o nwere ihe ya dị ndụ eme nwanne ya nwoke wee sị ya ọ kwa maka na ide mmiri na-emebi ihe ka ọ sị ya na ewe ozi ya wee ya na aka ọ sị ya okay ọ bụkwa na ya je gosi gị ebe mmiri na-adịrọ chaa chaa chaa na e we obodo ya gafetara ebe a na-achụ nta wee fụ na mmiri zoo hene ozugbo ọ na-ezoche ọ taa na ebe a were ugwu na mmiri zocheghe n'ebe ahụ ọ taa na mmiri ada efochi o wee sị ya na enweghị ụdị ebe dị ka ebe ọ sị ya ọ bụrụ na ya gosi gị ị ga-ekwe dị ndụ hafụ ịkwụ n'ụdọ ọ sị ya ee ọ sị ya ngwa ya ritute o wee si n'elu osisi ritute a nọcha wee bido njem o wee duru ya dute ebe a na-akpọ ebe dute n'ebe o wee fụ- o gosi ebe a sị ya na mmiri zocheghe n'ebe a ọ taa ọ fụ na ọ- mmiri ahụ na-abụ o zoo ọ taa n'eziokwu o wee settle that place ebe ọ nọ na-akọ ugbo na-agagharị n'ime ọhịa o wee meetie this woman a na-akpọ ojebe ogene ojebe ogene mara mma na o nweghị nwoke ga-afụ ya nepụ anya o were kpọrọ ojebe ogene ya na ya anụbazie so nwa nwoke izizi ọ mụrụ ya bụ ebe ebe a bụ translation gbadata maka ihe a na-akpọ ya bụ ebete eri udene ebete eri udene dị in form of ka a sị obe taa mana translation down to ebe na mkpọbiri a kpọzie ya ebe then nwa nke ịbụọ ọ mụrụ bịa bụrụ nwanyị wee mụọ igwe akọ igwe akọ a na-ezi onye ihe dakwasịrị igwe akọ nụrụ di onye nụrụ ya bụ nwoke a na-akpọ okpoto okpoto a anyị na-ekwu maka ya nụrụ nwaanyị naabọ one from Nkanu area the second person bụ Igweakọ nwa eri udene Igweakọ mụrụ ndị ngwo ụlọ ọ ya mụtara ngwo a na-adịghachi ngwo nwa ngwu akọ ọ translation banachi ngwo nwa ngwu akọ it should be ngwo nwa igwe akọ then the woman from Nkanu wee mụọ ngwo asaa ọ ya mere ị bịa na ngwo ndị Nkanu na-eti mmọnwụ ndị ojebe ogene side na-eme ihe odo ọ ya mere ị bịa na ngwo ngwo na-eme ma eme odo nwa nwaanyị ọzọ ọ mụọrụ eri udene bụ nke a na-akpọ ugwuye ka ugwuye anụnwa toro n'odi onye nụrụ ugwuye bụ one man a na-akpọ ọnịcha agụ ọnịcha agụ nụrụ ugwuye o wee mụtara ya ndị a na-akpọ Nike a na-asị gị Nike ọnịcha agụ ọ ugwuye mụtara Nike then ugwuye ebie wuti ọnịcha agụ ọ dabaghọrọ ha ọ naa wee nụzie another man a na-akpọ eze dike ọ ugwuye ahụ ebe ahụ ka o si wee mụọ egede wee mụọ afa wee mụọ akpakwume mụọ nze wee mụọ oghu note na eri udene bụ a great farmer and the first husband ọ nụ o wee mee na ọ ya nwa ka ya na ya kacha bite aka ya na ya biri after ọ mụchara ya nwa ikpeazụ o wee fụ nwoke a na-akpọ iyime awubu iyime awubu ka ọ hapụziri eri udene wee nụwa wee mụtara iyime awubu obodo a na-akpọ abọ otu a ka ndị abọ n'onwe ha si wee bịa after ọ mụchara ya abọ o meetie a man a na-akpọ ogwugwu ebenebe ogwugwu ebenebe ahụ ka ya na ya biri o wee mụọrị ya ụkana remember na mama ya bụ ogene gọọrị ya ọfọ na ọ ma nnọnata na ofu okpuru nwoke and nwoke ama mmeletara ya gaghị ma o megbue ya ma ọ kpagbuo ya so o weghara ka gị na ya si nwee misunderstanding nwoke ọzọ kwụ na line wee na-eche ya

edem nwanne ukwu edem wee metewe ọfụma o wee hapụ ukwu edem ya na edem ewee biri o wee mụọrị ya umurumgbe ndị a na-akpọ umurumgbe edem ka ọ na-amụcha umurumgbe edem o meetie nwoke a na-akpọ ojime igweonyia o wee mụọrị ya ukehe ọ ukehe bụ ebe o bi last ebe ahụ ka ya na ha nọzi mgbe ahụ yawa ya ka ahụ si wee yawa ya ndị ee ndị ukehe wee gbarụ bịakwute ụmụrụmgbe sị ya na ahụ adịghọkwa mama ha ụmụrụmgbe asị ha na ọ gbasara ha na ọ tọturu ha ntọtu n'ọnụ be anyị means na ha akabere aka sef ọ rapụ ha jee nụọ di ọzọ so na ọ tọturu ha na o nweghị ihe gbasara ha na mama ha ahụ na ha ya ha makwara ka o si wee bi na be ha na-ete ya ya ha na-emezi the thing agbakwute ndị ọkpatu ndị ọkpatu were nabata mama ha ahụ na-adịghọ jekwuru ndị ndị ọhụm sị ya nekwe nekwe mama ndị ọhụm asị ya na mama ha hapụrụ ha n'oge otu a ka e si jekwuru ụkana jekwuru abọ anabataghị that woman na ahụ na-aya due to na di ha ndị a sị na ọ hapụrụ ha wee nakwuru onye ọzọ then ndị ọkpatu wee buru nwaanyị a butere nwanne ha nwoke bụ ndị ọkpara ebe ebe wee nabata mama ha sị na ọ mama ha ka ọ bụ ọ sị ya bụ na ọ hapụrụ ha jee nụọ di ọzọ na ọ mama ha ka ọ bụ ebe a ka ọkpatu na-abịazi na-enete mama ha bụ eb- eh, ojebe ogene otu a ka e netegide mgbe nwaanyị a chọrọ ịwụ o wee kpọọ ọkpatu kpọọ ebe tukwuo ha ana wee gọzie ha jikọọ ha sị ya na relationship ha ga-akacha relationship ga-adị n'ụmụ ojebe ogene niile ha wee nọrọ ebe ahụ wee sị ya na onye wa awa mepuo nwanne ọya ma ọ wa awa mee nwanne ya ihe ọjọọ na ọ ma ndịnatara onye ahụ mma maka ndị a na-amụta ata na-amaghị the relationship between ọkpatụ and ebe ka m gwa gị onye ebe wara awa fụ ọbara onye ọkpatụ mepu onye ọkpatụ ọbara maọbụ onye ọkpatụ imepu onye ebe ọbara ọ da ana scot free and all that relationship bụ ihe merụ na ndị ọkpatu na-abịa pilgrimage n'ebe once in every 10 years ọ bụrụ na ị bụ nwoke ọkpatu mee towe tochee ma i soho je pilgrimage ndị age grade na-aga n'ebe ha na-afụta onwe ha as na onye ahụ ezube mana nwoke dịcharụnụ mee age grade ahụ gaa pilgrimage n'ebe jee ebe ahụ e yiri ojebe ogene ha agọcha ọfọ kpee ekpere nata na-afụ onwe ya as a fulfilled man and na ọkpatu taa ọ bụrụ na ị na-aya na ị merụrụ aka na e nwe ka i si wee rụrụ aka bie ndụ dị agha ị ma ntinyenata ụkwụ na that ancestral home of ojebe ogene ebe ahụ ewere ya n'ebe because ọ bụrụ na ị gaa ihe e yere gị bụ 4 days or before 7 days onye ahụ awụọ so ụfọdụ na-adị bịa the pilgrimage soro bịa ihe age grade ahụ o ruo that time a ga-abanye ebe ahụ enye excuse ị fụ ha ụfọdụ amịcha azụ ị manụ onye aka na-adịghị onye aka ya na-adịghị ọcha

ọhụm ka ndị ụmụọka si wee migrate ebe a ha nọ so ụmụọka bụ part of ọhụm mana today ha abụgo a full community full town ewe na ojebe ogene n'ụbọchị nke taata ndị be anyị ekenekwa m unu ọzọ ihe anyị ji wee kọwa akụkọ a bụ ka anyị nwee ike ịgwa ọha na eze ka ojebe ogene si wee dị maka ndị na-anụ maka ojebe ogene na-amarọ ebe ojebe ogene dị ụmụaka ibe anyị ndị nọchakwanụ outside onye fụ nwanne ya ọ mara ka ya na nwanne ya si wee relate ị fụrụ na anyị amatago ka ngwo na nike si wee relatekwa to ojebe ogene ma ndị ugwunye so otu a ka anyị si wee na-eweta ya n'ụbọchị taata anyị ka ga-ewetakwa akụkọ anụwa ọzọ wee merie ya na-akọ ya na-agbago ka e si wee bịa till anyị agaruo ebe ana igbo bidoro udo dịrị unu anyị ekene unu aka m bụkwa maazị Onyekachukwu